ah, ụmụnna ndewonu ah, anyị akọwala ebe Igbo shiri bido onye mụkwara ndị Igbo onye wụ onye Igbo ashị m unu ndewonu ah, onye unu na-anụ olu ya taa wụ nwanne unu nwoke ọka akwụkwọ m maazị Iheanyichukwu Anyanwụ ashị m ọha na eze ndị ọma ndị na-ege ntị ndị igbo ndị igbo m eji eme ọnụ ndewonu ashị m ya gaziere nwoke ya gaziere nwaanyị ya gaziere onye ukwu ya gaziere onye nta asị m ya gaziere unu na eke gaziere unu na afọ ashị m ya gaziere unu na orie gaziere unu na nkwọ ọ wụ eziokwu kpa nwe eji akpa aha ya wụ eke orie afọ na nkwọ kama ihe mere wụ obi rị m ụtọ taa ashị anyị nwa wụ ndị Igbo iji anyị etu mara anyị anya mana ọ ka mma anyị na-echekwa anyị a na-awụ a mere na anyị jiri shị kemgbe ọ ga-akụziri onye Igbo wụ kpa Igbo na chi Igbo e ji enwe mmekọ maka ashị onye pụ chi ya ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ achọrọ m shị chi anyị pụọ anyị ụzọ taa anyị kelekwara aja ala igbo kelee elu kelee ala anyị ekele anyanwụ anyị ekele ikuku anyị ekelekwa ide mmiri wụ ishi mmiri ala igbo ụkwara ọma wụwa ada aja ala ọ wụkwanụ ala mụrụ ala mụrụ mmiri mmiri jikwa na mụọ ụmụ mụba ala Igbo anyị ekelekwa nwa amadi wụ e, nwa amadịọha e, shi elu bịa ahụkwa anyị jiri kpee kpa aha ke Igbo e, mere na anyị ji ekwu okwu eke nkwọ afọ orie maka ahịa Igbo rị anọ e lee kpa nwe ji nụrụ kpa Igbo eji agụ ya wụ eke agụcha eke agụ orie agụcha orie agụ afọ agụcha afọ agụ nkwọ n'agbanyeghịkwa e, mgbe ụfọdụ anyị kpume ya anyị ji ekwu ha ọnụ kama ha kpa eji agụ ya n'usoro n'usoro ee mere eji gwa gị shị gị chi bara afọ abọọla nkwọ ya wụ afọ ji abịa afọ bịacha nkwọ abịa kama o ji ebido eke baa orie shi orie baa afọ shi afọ baa nkwọ baa nkwọ a na-ejikwara ekwu chi bara afọ abọọla nkwọ wụ ndị be ke anyị maka ha enweghị azụ ahịa afọ mere na nwa nwoke nwekwanụ afọ afọ nwa ọnụ igbo niile nwere ahịa nwe eji azụ ee aga m abakwa ebe ahụ ma anyị gama ihe anyị ga-ekwu ka anyị bido isi okwu ke onye wụ onye igbo ke onye igbo o nwere ihe o ji efe maka ọka akwụkwọ maazị anyanwụ ihe unu na-ekiri wụ Obi Igbo TV ya wụ onyonyo ndị Igbo ebe a na-akọwa ihe gbasara Igbo kee onye wụ onye Igbo kee ihe onye Igbo na-efe maka gị bịa na elu ụwa taa e nwere ofufe dị iche iche e nwere ofufe nke a kpọ Christianity nwee ofufe ke a kpọ Islam nwee ofufe ke a kpọ Judaism nwee Hindu nwee Buddhist nwee ofufe dị iche iche ma otu dị iche iche otu nzuzo dị iche iche ndị mmadụ nọ n'ime ya na-agbagwoju ihe agbagwoju ụmụ igbo anya nwa na-ajụ ụmụ nwechi eji efe nne nwekwana ndị sị amụọ ji efe arụsị e, arụsị anyị ga-akọwakwa ihe wụ arụsị ka ọ hakwanụ ma enwere ihe dị arụsị eji efe efe nwekwana ndị sị ndị igbo ji efe osisi Igbo ejighị efe oshishi. Ha ihe ndị anyị ga-akọwa taa. Ihe anyị chọrọ ịkọwa ihe gbasara ofufe ofufe ndị Igbo. Maka e nwere ihe nna anyị Igbo ya ma enwere enwere ihe nna anyị Igbo fere anyị ga-ekwu ya taa. Ka anyị bido na nke mbụ. Nke mbụ achọrọ m ịkọwala unu ihe ndị Igbo awụghị. Onye Igbo awụghị a Christian. Christianity bịara abịa. onye Igbo awụghụ a Muslim Islam bịara abịa onye Igbo awụghụ a Jew Judaism bịara abịa ọ ka bịara ọhụrụ onye Igbo awụghụ onye otu nzuzo otu nzuzo ndị AMORC ogboni nwa eze ozugbo otu nzuzo niile ndị a bịachara abịa Freemason ha bịachara abịa o nweghị nga o si wụrụ ntọala onye Igbo onye Igbo ejila efela Buddha ihe ndị a wụcha otu ihe ndị a wụcha ofufe nro bịara abịa e nwekwana ihe mere nwa jiri bịa maka o ji awụ enwere bekee nwa bekee ji asụ sị gị that eh, eh, that eh, space nature absorbs uh, uh, vacuum that space wụ something ekwesịghị ịnọ na ndụ mmadụ ya wụ i wetuo ihe n'ihe hapụ ihe ahụ o yere oye ihe ọzọ ga-abịa nọchie ma enweghị ihe i tila ya ihe ọzọ ga-abịa bichie ya nga ọla yere oye ihe ọzọ ga-abịa bichie ebe ahụ ihe mere igbo gbaghara ihe ha na-efe maka mmeri anya bịara anyị site na omume na omenala nwa bekee ba n'ime ala Igbo ihe ndị ọzọ aba n'ochima ọnọdụ Igbo eji efe gịnị ka Igbo eji efe na ke mbụ na mbụ enweghị Igbo eji efe onye Igbo ejila efela elu o jila efela ala ha onye Igbo eji eme wụ ịgọ mmụọ gịnị wụ ịgọ mmụọ anyị bidonụ ke mmanụ ma ị ga lụọ nwaanyị a sị gị na ime na ọgọ ọgọ ịgọ ọgọ ọgọ wụ gị na mmadụ enweena mmekọ enwere na ha ejikọrọ gị na onye a n'ihe mere o ji wụrụ ịgọ ọgọ ịga ọgọ wụ ịga ịlụ nwaanyị ihe ị na-aga ibi wụ ịga gị ga gị ibiri nwaanyị ebiri ịgazịa gị na ndị ị chọrọ ka ha kpee gị nwa wo enwe nkwekọrịta na wo ga-akpa gị nwa wo na nwa wo rụchara gị ọrụ ga-arụrụ gị ga-akpọghachihụla m nwa wo gị ekwukwanụ gwa wo sị nwa ụnụ ga-akpa m aga m ele anya aga m emere ya ihe nwoke eji emere nwaanyị aga m anụ n'ụyọkụ ya aga m enye ya ụmụ ya nri aga m e, aga m edoma ya ndụ aga m eji ndụ nke m chee ndụ ya ihe nkwa i kwere m ele ihe ọ wụ ihe bekee ji akpọ negotiation bargain gị kọwara wo ihe ị ga-emere nwa wo nwaanyị na ị hụrụ ya anya na ị chọrọ ime na nke na ị chọrọ ka gị na ya biri ka gị na ya rụọ ezinụlọ nke ụnụ na ị ga-ele anya na ị ga-ele ya ọfụma gị na ndị ahụ ekwekọrịa ha kpọrọ nwa ha nwaanyị kpee gị kpọkwanụ gị ihe ndị ị ga-emecha iji gosi na ihe ndị ahụ i kwuru sị ị ga-eme ị ga-eme ya wo gwa gị sị gị wụ aka gị wụ aka gị wụ aka maka ha ha kpela gị ọkpọrọ ị ga ị ga ị ga-elecha ya ahụ ihe nwere ị ga-awaghacha sị ha ahụ bara uru Ọ- ọ rị mma ya fuo gị so wo gwa gị ihe ndị ga-ewe aga gba gbanụ mbọ wee iji ji wo sị ihe i kwukwara ị ga-eme ya wụ na agọọla ọgọ ya a na-ekwe a na-enwe na nkwekọrịta ịgọkwanụ mmụọ rị kpa ya gị bịa gaa gwa mmụọ ha ị chọrọ sị mmụọ mena gị gwakwanụ mmụọ ha ị ga-emere mmụọ mmụọ agwanụ gị ha ọ chọkwa na gị mena ya ma emena gị ke m na-enwe nkwekọrịta ọ wụ ofufe ọ mmanụ na mmụọ inwe nkwekọrịta mmanụ ịkọwa onwe ya ihu mmụọ ya mmụọ ga-agwakwanụ gị ishele a gị ekwe ya nwe akpali njem mewara gị ihe o kwesịrị imere gị ngị nwa mgbe mekwanụ ya mechakwana gị ngị nwe mee ka ị kwesịrị imena mmụọ ọ ya wụ ịgọ mmụọ enweghị ihe ọjọọ bụ ọ wụ ije na nke dibịa gwọọ ọgwụ ọ wụkwana ịgwọ ọgwụ ite ọ wụ ike ọgwụ ke ndị Igbo a na-eme ya ọ wụghị ife osisi kama e nwere ihe m kwu ga na-aga agbagwoju ndị ụfọdụ anya ndị ụfọdụ ga-abịa sị kama ndị nwa eji ahụ ji ejikarị ukwu osisi ahụ nwere osisi ahụ otu osisi ahụ nwa eji ejikarị ukwu ya mana mgbala nwa eji ukwu osisi ahụ eji eme ha ha hụ osisi ahụ ka m nwefega o nwere m chọrọ ịkọla gị maka achị onye ama nga lie mmanụ vọm o ji esi ebe ọjọọ afọ e nwere ihe mere nwa eji eji ukwu osisi ahụ pọ tupu m akọla gị kama maka ama m ndị ga-ajụ ụdịrị ajụjụ a wụ ndị ka n'ụka nịnị mere ị ga ụka nịnị mere i ji akpọm ihu chem ihu ebe ahụ pastọ eji edu nịnị mere gị ga ụka gị chi mee pastọ sị gị jem elu ebe ahụ ji edu ebe ahụ bụ altar sị gị jem ha ọ wụ altar ahụ ka i fega ọhịa pastọ gwara gị shanụ fega ọ gwara gị shanụ fega chi bi elu chi n'ime ime ikuku kama ihe ọla ị chọ gị mee ọ wụ altar ahụ ka i ji eme ọ wụ elu ebe ahụ pastọ ji edu ebe ahụ a wụrụ simenti n'elu n'ekiti ụka nụ ọwa n'otu isi ụka nịnị mere ozugbo nnu ji echem ihu ebe ahụ ekpe ekpere nịnị mere ozugbo nnu ji eje ebe ahụ eje ekpe ekpere nịnị mere ndị ụfọdụ nwechi ikpe ekpere nweji ebe ahụ jee ni jee isekpuru ala bụ emekpere ọ wụ ha ha wụrụ awụ a simenti ka nnu fega kwanụ arụshị nnu lem ihu ebe ahụ unu je ebe ahụ ya wụrụcha na a na-anụ na nso ee ike ahụ e nyere onye onye ụkọchukwu a ike ahụ pastọ ahụ ji arụga ọrụ ị ma e nwere ihe bekee ji akpọ spiritual corridor or spiritual doors ya wụ ebe mmadụ ji esi aba ije mmụọ

ọ wụ sị ofegochi osisi ahụ ma onye ji efe osisi mana ri ndụ gaga ije a ga-efe osisi n'otu nga kama ihe mere onye igbo jiri eji eme ndị ụka jee were osisi kpọrọ akpọ kụọ ya eh, doma ya ihe mere onye igbo eji eji eji osisi ri ndụ ọ gwara sị ihe ọbụla ri ndụ nwere mmụọ n'ime maka mmekọrịta onye Igbo ịgọ mmụọ onye Igbo awụhụ ịgọ mmụọ ke ekpere i kwechakwa elu kwecha ala enweghị ihe ga-eme ịgọ mmụọ onye Igbo ụkwa achị aka ya agba ya na-eme ya ga-ahụ hụ ihe ke nwa gwara nnu sị ọ wụ omega ya na-eme ya ị ga-ahụ ya ya aga ga-ahụkwa ha ahụ mega ya na-aga ga-ahụ ya ya na-aga maka ije ndị Igbo na mmụọ awụhụ ije akụkọ ọ wụ ije eji ahụ anya ụkwa acha aka ya agba mere onye Igbo ga-aghọgbu onwe ya ma ya jee wuru osisi kpọrọ akpọ maka ihe ọla kpọrọ akpọ mmụọ anọghị ime onye Igbo aga ejeje kụmishi ahụ aja enweghị na ahụ aja ahụ aja wụ aja gwara agwa Ọ kala gị mma ibi aka ala, ala rị ndụ, ala kuga ume, kama aha aja enwe ume o kuga. Aha aja aka agbaala ya mere o ji wụrụ aha aja. Onye Igbo ji achọ ihe ọwụla nwere ndụ ime ya iji ya maka ọ wụkwa ime ihe ahụ nwere ndụ ka ị ga-esi bakwa na mmụọ maka mmụọ na onwe ke ya dịkwa ndụ mmụọ na onwe ke ya rị ndụ nini ka onye igbo nini ka onye igbo nini na nini ka onye igbo eji e, agọ onye igbo ji agọ mmụọ mmụọ ke mbụ onye igbo eji agọ wụ chi ya chi ya chi ya chi ya nini wụ chi onye igbo ị ma nwere otu ihe ndị ụka mere anyị ihe mbụ ụka mere anyị wụ ụka gwara anyị si enwe nhe rị ịyọ ụwa maka o ji awụ mbụ onye igbo amụ onye ọ mụ nwa igbo eje mee eje jụọ ajụjụ gbaa afa aka m agwa unu ihe gbasara afa eje jụọ ajụjụ maka onye igbo sịga onye ajụjụ a na-efu ụzọ ya wụ nwa ahụ aga efu ụzọ nwa ahụ aga agaha ụzọ nwa ahụ ga-aba uru maka a ga-eje jụ ajụjụ isi nwa ahụ ma ihe onye ahụ ma onye ọ wụ ma onye ọ yọrọ ụwa maka gị gị ma onye nwa yọrọ ụwa ga-ama ihe nwa ahụ kwo bịa ụwa maka onye ahụ yọrọ ụwa nwere ihe o mega tupu ọ nwụọ eje jụ ese ajụcha ese agwa ahụ onye sị lekwa onye nwa ya ka ọ yọ ụwa agụọ ya aha onye ahụ ọ yọrọ ụwa onye ahụ wụ chi ya mmụọ ahụ n'ime ya wụ onye ahụ maka ha wụ onye ahụ bịara ụwa ọzọ kama ọ na ọ gbanwere anụ ahụ mere na o ji wụrụ ya wụ ke n'ime ke n'ime wụ chi mmụọ ahụ n'ime wụ chi akpọ chi gị asị gị chi bu ụzọ chi bu ụzọ wụ chi ahụ nọ gị n'ime onye ahụ yọrọ ụwa wụ chi gị chi ji oke ya wụ onye ahụ yọrọ ụwa wụ onye ji oke gị awụ onye ma ebe i ji awụ onye ma ihe i kwo bịa ụwa akwụrụ onye ga-atụzile gị aka kpa ị ga-eji mee ya mezie ya maka ọ ya nwa bịara ụwa bịaba imegharị ha imezi ihe ahụ o mezi ana ọ ma ọhụ na ọ nọ n'ala mmụọ hụ ihe ndị o kwesịrị ime na ihe ndị o kwesịrị ime ọ ya nwa ga-enye gị ntụziaka ọ ya nwa wụ chi gị gị gbaghara ya gbagharala ihe niile wụkwanụ ihe ụka mere anyị igbo niile agbaghara chi nwọ enwe onye kweara shị a yọrọ ụwa enwe onye kweara ha ya ya ụwa yọ gị na megawu isi n'elu ahụ akpakịga ahụ chi gị ahụ ya wụ ọnwa ịgọ mmụọ ahụ ịkpakịga chi gị ahụ ime chi gị akwashi ịmụ alụshị ahụ iji ya para chi gị ọwa ahụ ị ga-ekwere gị para chi gị na-eme ihe niile unu kwesịrị ime meruo isi ka gị na chi gị nwee nkwekọrịta dịkà ndị eji agụ um akwụkwọ nsọ a gwàrà gị sị gị nà okwu oyìbo two can not work together except they agree ekwughị ahụ mmanụ abụọ ha gwàrà gị wụ ọwụ nanị mmanụ abụọ agwàrà gị gị na mmụọ nụ gị ime a ga-arụ ọrụ rụzie ọfụma ya hụkwa na unu nwere nkwekọrịta chi gị ahụ e kwu gị okwu ya wụ onye ga-abịa tụziela gị aka chi gị ahụ onye ga-abịa zi gị ihe o kwesịrị izi gị chi gị ahụ onye ga-abịa gwa gị ebe ị na-eje gwa gị ebe i si eru ebe ị na-eje maka ya mana oke ya bịara mee ya ome ahụ ya laala na mmụọ gaa nyoo ji anya mmụọ nyoo ihe nụ n'elu ụwa hụ lee kpa a ga-eji mee ya eme anyị eh, mere na ị ga-eji gbaa ya nso ka o nwee ike tụziela gị aka ikpe ị ga-esi ruo ebe ahụ unu na-aga maka e nwere ihe ikwobi ụgwọ nkwa na ihe nwoke ya kwobi ụgwọ ọkwa otu ha maka gị mara chi gị hazie onwe gị ị ga na-ajụ ajụjụ shị ikwe niile bi ụwa ị ga-eji eche ma ajụjụ shị mmanụ hụ ụgbọala gị ee gbuola gị mma maka ihe ebe i je ihe ikpe ga ga-edo gị anya ọ ya ha mere kemgbe onye igbo onye igbo na chi ya na-adị na mma ị ga-ebu ụzọ mara chi gị ịgọ mmụọ wụ gị na chi gị kwuri ala ụbọchị ọwụla maka ụbọchị ụbọchị n'onwe ke ya ọwụkwa chi ọwụkwa mmụọ n'onwe ke ya ụbọchị ọwụla wụ mmụọ n'onwe ke ya mere na o ji erikwa mkpa akụkọ maka ihe gbasara eke ka afọ ka orie ka ọkwa nkwọ ama akọ ihe gbasara ụbọchị anọ ndị ụbọchị ọwụla chi n'onwe ke ya chi gị kwanụ na ụbọchị niile ga-arị na mma iji duo gị duzie gị ọfụma onye igbo kwesịrị ịwụ achị ya mmụọ onye igbo eji agọ ọwụ ikele chi ya nke mbụ nke abụọ wụ ma a shị e nwere abụrụ i shiri yọ ụwa abụrụ ahụ i shiri yọ ụwa ị nwere ndị ichie e nwere nna gị ya ma nna gị ọ nwụọna e nwere nna nna gị e nwere abụrụ i shi fụa gị fụọ akwa gị akpọọla wọ maka o ji awa akwa ikiri ndị mmụọ anwa ntị ndị enwere ndị chịga gị enwere ndị duga gị maka ama wọ hapụ isi maka gị nwa wụ onye nọchiri anya wọ gị nwa wụ onye nụ n'ọnọdụ wọ ọ gị wụ wọ rị ndụ mere na o ji nwa afọ igbo ọbụla nụ taa ji aza aha nna ya ukwukwu ụfọdụ aza aha nna m maka a chọhụ shị aha nna wọ fuo ọ kwa kpa ị jiri wụrụ onye nọchiri anya nna gị ka ukwu onye nọchiri anya nna gị ga-emekwa ha ọla soro ya wụrụ nna gị nna gị ka ukwu agaghị edu gị gị apụrụ ga nwa karị a gị agwa nwa ihe ị chọrọ shi nwa omena gị nwa agwara gị nwa chọrọ shi gị omena nwa iji metụ ụmụ ihe na ebe ala mmụọ ọ ihe a mere na-eji agọ mmụọ ịgọ mmụọ wụ mmanụ na mmụọ inwe nkwekọrịta kpa ụbọchị ga-arị ha ga-eme ihe ị ga-emere mmụọ ihe mmụọ ga-emere gị enweghị enweghị ihe ọjọọ ọ wụ omeaga mmanụ fara ụdọ kelee nna ya rị ndụ ọ kwa kpa ị ga-eji fụ ha kelee nna gị ya ma ọ nwụọ na kpa nna ka m jiri nwụọ kelekwa nna gị ka ukwu kelekwanụ onye ji ịlọ ụwa wụ chi ụwa gị ọhụrụ oge ebidola ọhụụ onye igbo eji eme n'ịgọ mmụọ enweghị arụsị efega gị ekelecha nwo gị ekele aja ala igbo maka ọ wụ igbo ka ị wụ ozugbo anyị niile nna anyị niile wụ e, nna igbo aja ala igbo ka anyị jikwa na ya ụwa kelekwa anyanwụ kere gị maka ike niile iji arụ ọrụ ihe iji eme ihe niile ike o shi anyanwụ na ikuku a ah. mekwanụ igbo eji enye nwo ugwu kweela nwo akwanyere anyanwụ ugwu akwanyere ikuku ugwu kelekwa mmiri kelee ide mmiri maka anyị wara shi ide mmiri wụ ada aja ala igbo ha ihe ndị ha ihe ndị ejichi igbo maka igbo nwere ihe ya nwa akwa n'ọrụ anaba shi gị ga-ekele kwanụ ihe niile ejere igbo ozi maka e nwere mmụọ ọrụ iche iche igbo eji eji arụ ọrụ maka anyị nọkwanụ ọ wụ ụwa ụwa anụ ahụ kama ihe ri aha na-eme na mmụọ tupu o mee na elu ahụ ga-ebido keleme ụmụ ihe ndị a rị iche iche keleme nwo maka ashị ugwu wụ nkwenkwe ọhịa nwaanyị ga-alụ ibe maka ị chọrọ shi ụbọchị rela gị mma ihe ndị a kwa ihe ndị ji ahazi ụbọchị ihe ndị enye enye aka ahazi ụbọchị unu jekwajela anyị nna ọchị afọ e, ụbọchị nwa bekee ọ kpọchara chi niile o ji efe kama ọ wụ ndị paka anyị ama anya nwo mepebe o nweghị mkpasa nwa bekee ka ya ba biko kama gị lee nwa bekee gị ahụ chi ọ kpọchara chi niile o ji efe ị lee nke akpọ monday na monday wụ moon moon day eshie imu eji efe ọnwa gị lee nke nwa bekee shi okay nke a wụ tuesday tuesday ịgbanwe ya na asụsụ greek ihe ọ fara wụ mars mars enwere enwere ụwa akpọ eh, mars mars ahụ kwanụ asha ahụ wụ ahụ wụ aha god of war chi chi aya ya wụkwanụ ke ndị igbo eji akpọ chi aya anyị n'ala igbo nwa bekee bịara gwa gị shi ọ wụ chi ọjọọ chi anyị anyị aya anyị wụkwanụ ekwensu ekwensu ihe ndị igbo eji eje ọgụ ọ kwa nke ndị ndị bekee ji akpọ Tuesday Tuesday wụ chi aya ya Mars a bịara sị gị march month of march month of march ahụ kwa month e dediketiri to chi aya kama gwara ha gị si ekwensu ahụ wụ setan ekwensu wụkwanụ ihe ndị Igbo eji akpọ chi aya iji anyị na-agwa unu shi ekwensu awụghị mmụọ ọjọọ ọ wụ bekee jikwa efe ekwensu ke nwe efe chi aya nwe chi nwe eji eje ọgụ eji efe ya efe igbo ele chi nwe eji eje ọgụ rufu ya ha na ọ wụ setan maka setan wụ ihe nwa bekee rọhara iji meghịrị ndị mmadụ anya ekwensu awụghị setan ọ wụ ekwensu wụ chi aya ndị igbo chi igbo eji eje ọgụ igbo nwee ọgụ nwe alụga igbo nwee ihe nwe jeji ime ekwensu ka nwe jeji eje ọ kwa akpa bekee jikwa ejikwa Mars eje ke nwe kpọrọ Tuesday a jụọ gị gị shi a mụrụ gị Tuesday a jụọ gị gị igwe nwoke gị ji enye akwanyere chi aya nwe ugwu but chi aya ke gị gị ebekwa na ekpere chi anwụ ihe ọjọọ mee gị gị shi ọ wụ ekwensu maka bekee gwara gị ekwensu ha ọjọọ chefukwana shi bekee nwere ekwensu ke nwe akpọ Tuesday akpọ akpọ Mars or March e nwere e nwere ihe nwe akpọ planet akpọ Mars ọ ya wụ aha ahụ ka eji ejiri gụọ that planet ọ kwa aha ahụ ka ejiri kee ụbọchị Tuesday ka ụbọchị God of War ọ wụ a bịazịa Wednesday ya ka nwe eji akpọ chi nta ya wụ Woden God god of hunter ya wụ Wednesday chi nta nwo ozugbo ihe ndị a wụcha chi chi gị abịa Thursday Thursday wụ Thor ụfọdụ n'ime unu amarana ya kacha ma ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ya wụ Thor ka akpọ thunder god of thunder ihe ndị niile awụghị bekee aha aha ụbọchị ndị niile bekee gụchara chi nwo

a sị ọ wụ onye isi ụmụ nwaanyị ndị ọcha ọkpa nwejiwa ehe nwaanyị nwaanyị iwu onye isi ụmụ nwaanyị kpa anyị eji enwe eze nwaanyị ọkpa frita nwere ọ wụwa eze nwaanyị ọ ya ka e weere ụbọchị Friday ahụ but ọ wụrụ gị bịakwa n'ebe ọzọ ị ga-ahụ ndị kpọga venus ya wụ nwaanyị eji akpọ venus e nwekwara uh, planet akpọ venus unu jekwaa je lee anya unu ga-ahụ shi venus a kpọrọ ya roman destin ọ wụ god a goddess ọ ya Frida ọ ya Venus ọchahụ god ụmụ nwaanyị ọ kpa nwa bekee jiri kọwaa nke ya kama ozugbo ihe ndị e nwere ndị bekee anyị ji akpọcha Friday ozugbo ihe ndị niile wụcha ihe anyị bara anyị ajụ ha ajụjụ but ka anyị anyị ajụ ya then ị bịa Saturday na Sunday ọ wụ otu ihe Saturn

ụbọchị kwanụ e kere eke arịghị asaa ụbọchị e kere rị anọ kama Igbo mara sị e nwekwara ụbọchị ọzọ agbakwela ya wụ ụbọchị anọ ọzọ e jiri mee nwee eke nta nwee eke ukwu kama ka ha gbakwara ya na mmụọ ihe ndị dibịa naanị wụ ndị ji eji arụ ọrụ e nwere eke ukwu nwee eke nta nwee orie ukwu nwee orie nta nwee afọ ukwu nwee afọ nta nwee nkwọ ukwu nwee nkwọ nta kama anyị gụma anyị gụma ụbọchị anyị ji agụ ya wụ eke afọ nkwọ orie anyị ji agụ ya sọ anyị ji agụ ya eke orie afọ nkwọ eke orie afọ nkwọ ọ kpa anyị ji agụ ụbọchị anyị ejila agụ na eke ukwu gụọ eke nta ọ wụ kpa e ji ede ya na ọgụgụ afọ ndị Igbo kama ọ wụ ndị dị n'ime ọdịnala n'ime omenala wụ ndị ma echi wụ eke ukwu wụkwanụ ndị ma echi wụ afọ ukwu wụkwanụ ndị ma echi wụ eh, eh, eh, eke eke owede na ah, afọ owede ọ wụ ndị ọ wụ ọ wụ ndị o doro anya nwekwa na ihe mere nwa eji eji agụ ya kpaa kama onye Igbo kwesịrị ịma sị ụbọchị eke wụ isi mbido izu Igbo enweghị ihe a kpọ week maka ihe niile Igbo mere wụ ihe zuru ezu Eke wụ isi mbido izu. Nkwọ wụkwanụ ngwụcha izu. Izu bido n'Eke, ya baa n'Orie, si n'Orie baa n'Afọ, si n'Afọ gwụ na Nkwọ. Bido hụkwa Eke ọzọ maka Igbo ji agụ ụbọchị anọ n'otu izu. Gụọkwanụ izu asaa n'otu ọnwa maka ihe e ji enwe ime otu ọnwa wụ ụbọchị iri abụọ na asatọ wụ ya mere otu ọnwa na ala Igbo Igbo jikwa na agụ ọnwa iri atọ n'otu afọ kama tupu a baa afọ ọhụrụ e ji enwe ofu ụbọchị nke nọ n'etiti afọ ochie na afọ ọhụrụ ọ kpa ndị Igbo eji ahazi ụbọchị mbụ ọnwa ka ọnwa afọ ka afọ ịgụ afọ anyị na nwa bekee awụghị ofu mana onye ọbụla chọrọ ịgọ mmụọ onye ọbụla chọga chi ya na ndị ndị eh, ya na chi ya dị mma ya na ndị chi ya na-arụ ọnụ kwesịrị ịma ụbọchị ndị a niile ọ rị mkpa maka ịfụ afọ gị gọọ ọfọ ga-agọ ọfọ gọnye afọ na ọfọ maka gafụa nkwọ ga-agọ af- ga-agọ ọfọ gọnye nkwọ na af- ọ- ọ- a- ọfọ ị gọga gafụa na eke ga-agọ ọfọ gọnye eke na a, ọfọ ị gọga fụakwa na orie ga-emekwa otu ihe ahụ kwa gọnyekwa orie na ọ- ọfọ ị gọga maka igbo onye igbo ọbụla kwesịrị ịma ụbọchị ndị a niile kpa nwa bekee jikwara ji chi rị iche iche gụọ ụbọchị ka ya kwa kpa ndị Igbo jikwara were chi rịkwa iche iche maka eke wụ chi n'onwe eke wụ anyanwụ eke wụ ihe eke wụ ọkụ eke wụ chi nọ n'onwe ya ụka anyị ga-akọ echi ọzọ maka eke wụ anyanwụ eke wụ ihe eke wụ ọkụ orie wụkwa chi orie wụ mmiri ide mmiri ma mmiri kwara akwara ma mmiri ozuzo ma mmiri chiga chiga ọ ya wụ eke ọma ada aja ala igbo ọ ya wụ sọ ọ ya wụ orie ụmụnne ọ ya wụ orie ada aja ala igbo ọ ya wụ orie afọ wụ ala aja ala igbo wụ afọ ọ wụ ala ala igbo ọ ya wụ afọ anyị ji ụwa anyị ji ihe niile ọ ya ka ihe niile anyị ji ihe niile ma anyị ji elu anyị ji ala ọ wụ ala ji ihe niile ala ka ozugbo anyị zọkwasịrị ụkwụ enweghị ihe mega taa awụghị elu ala ike ma e, ụgbọelu eji efe efe ya felichekwa ọ gakwa ebere ụkwụ ala ala wụkwa chi shi ike nkwọ wụkwanụ ikuku ozi niile eji ezi na mmụọ ọ wụ n'ikuku ka ọ na-eje eje ọ ihe mere nkwọ jiri shi ike so onye igbo ga-agọ mmụọ ga-eche ihe ndị niile ma sị eke wụ anyanwụ orie wụ mmiri afọ wụ ala nkwọ wụ ikuku ihe ndị a wụkwanụ ihe igbo haziri iji nyere ụmụ ya aka ọ kwanụ ihe nwa igbo akwa arụ ọrụ Bere n'oji fụ onye Igbo fụ anyị ekele elu kelee ala kelee mmụọ na-ejere Igbo ozi na mmụọ na-emere ihe na nke ọ na-emere ihe kelee chi ya kelee obodo o si maka obodo ọbụla nwere isi ala ebe nwanụ nwa ala anụ enwe mmekọrịta keleekwa chi duga ya na chi duga obodo ya ịgọ mmụọ abụghị ihe ọjọọ ịgọ mmụọ wụ ihe onye Igbo ọbụla kwesịrị ị na-eme rụkpa ọbụla kpa eji chi gị na-ekpe ekpere gị ekpere nwa bekee ime onye ọ wụ ekpere chi ndị ọzọ chefukwanụ chi gị na chi gị so chi gị nụ gị n'ime na ihe ị chọga n'uko elu na ọ nụ n'uko ala onye igbo onye agọ mmụọ ọ wụ mmụọ ka i kwesịrị na-agọ na-ekpere chi gị chi ahụ nụ gị n'ime na-ekpere nna nna gị hụ na-akpọ anwụ igbo eji lefere arụsị nwe osisi nwe eji efe nwekwana ha kpụrụ akpụ ndị igbo eji efe ndị ahụ ụzọ eji eji eje ije mmụọ asị m ya gaziekwara nwoke gaziere nwaanyị aka m wụkwa nwanne unu nwoke maazị anyanwụ ahịa unu gega olu ya wụ obi igbo tv ọ ga-arịrị nụ mma n'eke rị nụ mma n'afọ rị nụ mma n'orie ndị be anyị ya gajienụ anyị nkwa na echi ọzọ